Akweni akutidabwitsa mmene akuchitira zinthu zawo. Akuchita zinthu mosiyana. I mean inotu si nthawi ya kampeni kuti muzipereka zoperekapereka ngati andale poti chikhalidwe chanu mmaperekatu nthawi ya kampeni. Koma akwenitu akuchita zosiyana. Iwo akupereka kampeni itatha, atavoteredwa kumati aa ndale za mtundu wanjinso zimenezi? Mwayambitsatu ndale zanyuwani inu. Enanso kumadabwa zoti aah iwowa apanga zotani? Ok chakudera lawotu kwa ku Mulanje apezeka zonena kuti no angothandiza chipatala china kungochipanga empower pamene padzapa kudzachipatsa ndekuti ambulance amwene. Chipatala chake ndi chitino nanga zinakhala motani? Chabwino akwenitu tikudziwa zonena kuti iwowa anasankhidwa ngati phungu wadera la kumadzulo kwa Mulanje inde Mulanje West ndipo atasankhidwa chonchija ku Parliament tu nde iyayi akhala akuipatsanso moto kumene kuja kumaoneka zoonoti munthuyitu ngofunikira uyu akuyankhula zinthu zothandiza osati aphungu ena omangogona basi m'Parliament muja. Parliament yatsekedwa anthu apite mma holiday basitu ndimmeneno anyamuka kubwerera kumudzi kwawo kuja ku Mulanje West uko kukakhala ndi anthu awo kumeneko nde kulino kuona kuti ah kuli mavuto otani kodi kuno anapezeka zonena kuti anapita pa chipatala china chomwe chimatchedwa kuti no Namphungo chipatala chimenechotu ndichaching'ono nde anakaona kuti ah pachipatala panotu pali mavuto pano Muma mumapanga bwanji mayendedwe? Ayi ayi, zomwe zimachitika pano ndekutitu tikakhala tili ndi matenda a serious nde kumavutikatu. Tiziyang'ana kodi a Kabaza ali kutino atithandizire? Nanga mwina ii ndekutitu matenda aja a serious kuti tipange mwina refer tiatumize ku chipatala chachikulu cha Mulanje? nde zikumakhala zovutabe chani mayendedwe akweni ataona khala ngati kunena kuti nokunoku nde kuti ineyo sindine wadzene apezeka zonoti basi tu akatenga ndrama zawo zokwana 20 million ndukagulatu ambulance ndithudi muziona kuti galimotoyo nde ikuonekabe kuti ili mu good shape iyo agula ambulance imeneyo basi ndikutani ndikuiperekatu kumeneko galimotoyi Ndikupasani pa chipatala pano muzigwiritsa ntchito chipatala chaching'ono cha Namphungo mukamanyamula ma patient musamavutikenso za mayendedwe muzikhala ndekuti mukuwanyamulira pamenepa nde kutino ma patient amene akuchoka mmamidzi ngati adwalika kwambiri mmamidzi muja kugigima kukafika kumene kuja ndikukapezeka zoti mwa mwakanyamula kumene kuja kuwabweretsa pa chipatala pano ndekuti zithandizira mwachanguchangu komanso ndekuti kaya mwina pakufunikira ena mukuwapanga rifa zachanguchangu anthu akutaya magazi ofunika muthamange nawo mukafike nawo ku chipatala chachikulu cha mulanje olonso mwina ku queens kumene ngati zachita kuvuta kwambiri kuti no zofunika mukafike kumeneko ndekuti no mwatenga galimotoyi Basitu ndikunyamula anthu aja kuthamangira nawo kuti kumene kuja, miyoyo izikhala ngatitu ikumasevekatu pamenepopo. Mwayiona imeneyo? Kungopereka osatiso nde ndikukupatsani mudzandivoteretu, ayi. Ndetu mwinanso kumaganiza kuti kodino chipatalacho ndi chaching'ono motani mukamati chipatala chaching'ono, ya tikunena kutino chipatala chaching'ono cha Namphungo, koma sizikutanthauza zonena kuti ndekuti chikumathandiza anthu okwana 100 yayi. Ndi chipatala chonena kuti chimathandiza anthu opitirira 100,000. Mukuona? Ndi, ndi chaching'onotu poti tikuchitchula nchaching'ono, koma chikuthandizano nambala ya anthu ochuluka kwambiri. More than 100,000 people! Anthu ochuluka kwambiri amenewo amene amalandira thandizo pamenepo. Ena zimakhala zama complication, mukudziwa matenda, penanso akati amenye madzulo nde madzulo aja, iih! Zimakhala zavutiratu pamenepo akufunikira anthu athamange nawo kuchipatala apanga bwanji? Ndekutitu ndi mmene kulili kwathu kuno kosauka mukudziwa kale. Sizoti tili ndi magalimoto ya. Amene ali ndi magalimoto inde anthu akumagula magalimoto koma ndi anthu ochitikawo. Mmamidzi mujatu umapezeka kuti monse muja. Ndiye kuti chomwe chilipo ndi njinga yamoto basi mwina. Mwaona? Njinga yamotoyonso penanso mupange tchekinso mafutaso ndiye kuti apanga. Kudzapanga tcheki side inayi iyayi. Ndi zonenatu kuti no ma piston ilo a njinga yamoto ilo anafoyiratu kapena chani. Mwaona zonse zijazi ndiye kuti no zimapanga affect mayendedwe. Apanga bwanji anthu? Komano apapa ndiye kuti no ndi minibus imeneyi yomwe ndi ambulance idzikhala ndiye kuti ikumathandizira mwanjira ina yake kuthandizira kunyamula matenda aja kuti azikafika mwachangu kuchipatala anthu namalandira mathandizo. Zikomo kwambiri akweni. Mmalo mwa anthu a kudera limenelo la Nampungo amene anazungulira chipatala chimenecho, ifetu tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mtima umenewoo! Ndifukwa chaketu apa pazibwerano title ya video yathuyi tikukamba zonena kuti. Akwenitu akudabwitsa awa. Si nthawi ya kampeni tu iyi iyayi. Zukhala bwanji. Ndale zomwe akuchita akweni tisatinso ndale yayi. Si ndalenso izizi yayi. Zomwe akuchita akweni ndi zosiyana kwambiri ndi zomwe timayembekezera kwa anthu a ndale athu kunoko ku Malawi. Mwaiona eti chifukwa chonena kuti number one anthu andale athu amatithandiza nthawi imeneno ndi ya kampeni kuti atikope ifeyo tikaavotere. Tikangowavotera muja ngati mmene tachitira yapa ndekuti nthawi imeneyo imakhala nthawi yotino abwezeretse ndalama zawo zija zimene ankaononga nthawi ya kampeni kutithandiza zija ndekumakhala kugula maambulasi munthawi ya kampeni mwaona. e, kugula mabokosi kumakhala nde kutino kulipira ma school fees zambiri kugawa ndalama mwaona tikamaona chonchija ndikumati anthuwa nde kutino awa nde otithandizawo nde amaononga ndalama zambiri nthawi imeneja mamiliyoni mamiliyoni Ikafikano tsopano nthawi yonena kutino alowano m'boma muja, iwo ayamba tsopano kugwira ntchito ngati ma MP kaya ndi ndani, samabwereranso kumudzi kuja iyayi, amakhala pansi ndikuyambano kumatenga ndalama zomwe akumalandira kuboma kuja, ma salary awo, ma allowance awo, chani zonse zija. ndikumabwezeretsa pa ndalama zawo zija zomwe anatani, anaononga zija. Nde zimatha mwina kuwatengera kaya ndi miyezi ingapo kaya chaka chamtunthu akubwezeretsa, akatero abwezeretsa ndalama zonse. Nde kenakono amayang'anano zonena kuti, chaka chachiwiri ndichodyano ma profit anga no tsopano. Mwaiona eti? Ma allowance aja ma salary aja kumangodya kumangodya ma ndi ma profit anga ndi amenewawa phindu langa ndi limeneli ndiye mumaona nawo andale aja ayamba kumaoneka kuti akutukuka kumamidzi kuja kumangokhalabe chimodzimodzi tidzakumananso nde kuti nthawi ya kampeni mwaiona eti nde apa zomwe zikuchitika akweni tsopano akatenganso 20 million ya mthumba mwawo ndalama siikuchoka ku boma iyi ndikukagulirano ambulasi nthawi imene iwowo amayenera ayambe kubwezano ndalama zawo mthumba mwawo mwaiona eh kubwezeretsa ndalama zomwe adaononga pa kampeni yawo ayambano tsopano kutenga ndalama zija ndikumaonongera onongerabe mpaketu kuti akuchita ndale zosiyana modabwitsa kwambiri Inditu kungoyambatu nthawi imenetu akweni anangopezeka kuti alowa avotera ngati MP anasintha zochitika mukuona ndatakamba kale za ku parliament mmene akuchitira munthu akapezeka pakati pa anthu mwaona imenenso timafuna tikambe point yachiwiri ya anthu athu andale kunena kuti akangoti avoteredwa ena aja amanyamuka amasamukako kudera kumene kuja amakakhala kutali kudera kuja amangofikako no once in a while ee basi kutino nanga si akukakamizika kuti nkapezekeko komano samayenda ndi anthu iyayi ee mukudziwa kale mmene no zimachitikira nthawi ya kampeni kukangochitika maliro nde kutino MP amakhala ali pati pomwepo maliro ena aliwonsetu MP ali pati pomwepo MP shadow ameneyo iyayi MP shadow athandiza apepesa ndi ndalama mwakuti mwaona Komano ndekutino ikangofika nthawi yoti avoteredwa, m'maliro muja samapezekamonso a MP Shadow aja. Samapezekamo. Mwaona? Ndeno zomwe tikuonano apa ndi zonena kuti aphungu aja amanyamuka kuthawa kudera kuja, samachita nawo zochitika za mudera muja olo akukhala momwe muja, sizimaakhudzaso, ma gate awo enaso amatseka. Komano tikuona zosiyana tsopano. Tikuonano a Kaliati ameneno akubwerera kumudzi kuja kumene amachokera kuja. akakhala kumene kuja mm? nthawi yolima akalima kumunda kwawo kakhala ndi anthu chani ndiye kutino we can only imagine kuti mwina maka amakhalanso ndiye kutino akumatsegula makomo kuti anthu adzafikira ndiye apa akuonano zomwe zikuchitika m'mudzi muja oti aa kodi muno ndeti mavuto amene alipo ndi awa Chifukwa chani? Chifukwa choti akukhala ndi anthu aja kumudzi kuja osati akukhala kwina kwake. Koma foti akukhala pakati pa anthu aja mpamene akuona. Akanakhala akukhala ku Lilongwe kunyumba yawo ku 44, by the way tu timadziwa zoti amakhala ndi nyumba ku 44 amadzapumulira kumeneko nthawi ya ujeni ya ya parliament. Komano ndekutino akanakhala ali kumeneko ku 44 kunyumba yawo ndekuti sikanagwira. Mwaona? Sikanagwira, iyayi, chifukwa ndeti sanakatha kuona zomwe zikuchitika ku Namphungo kuja komwe ndi ku dera kwawo, chifukwa ku 44 uko, ku, ku, ku Lilongwe ku 44, kulinso MP wa kumeneko, si iwo akeni iyayi. Mwaona? Ndiye abwererano kwawo kuja, ku Mulanje West, ndi kumene akaonano zimenezi mavuto aja, ndi kuona kuti oo ndipangepo kanthu, mtimanso ofuna kuthandiza. Zikomo kwambiri, andale ena bwanji mutengerekono maphunziro pamenepa kuti noo, Mukhozano kugwira ntchito, ntchito yeniyeni ndi imeneyi osati zija mmabwera nthawi ya kampeni kumanama nama kuti mukufuna kuthandiza anthu kumaoneka ngati anthu opereka mulinso anthu one oti ndi anthu omana kwambiri koma uku nde timatino kupereka kwenikweni kwa genuine kopanda no cho cho kopanda amati chani cholowa eti heh po popanda zonena kuti phindu langa ndi lotani pamenepa akutitu